Фӏэхъус сэлам фызох псоми иджыри зэ, Тхьэм и фӏыщӏэкӏэ, Тхьэм и унэм нобэ дыкъекӏуэлӏащ, нобэ махуэ лъапӏэщ, Тхьэм и махуэ лъапӏэурэ, дунейр къызэригъэщӏар дигу къэзыгъэкӏыж махуэ щэбэтщ нобэ. Щэбэт къэсыхукӏэ, Тхьэм дгъэлъэпӏэн хуейуэ, къыджиӏа, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, щэбэтым дигу къигъэкӏыжыр зыщ, дунейр Тхьэм къызэригъэщӏар псом япэ ар дигу къегъэкӏыж. И етӏуанэуэ дигу къегъэкӏыж дунейр Къегъэлакӏуэр къакӏуэуэ къызэригъэлар, дунейр зэфӏигъэувэжыну, дунейр захуэ пэж ищӏыжынуэ лэжьыгъэшхуэ зэригъэкӏуэкӏар. Ахэр дигу къэкӏыжу нобэ Тхьэм фӏыщӏэ хуэтщӏуращ. Икӏи нобэ хуэдэ махуэ лъапӏэм Тхьэм и гупсысэхэм дытохьэ, Тхьэм и псалъэм додаӏуэ, зыдогъащӏэ, зыхыдощӏыкӏ. Аращи, нобэ зытепсэлъыхьыну сызыхуейр модэ упщӏэщ. Тхьэр зыхуейр сыт жыӏэу? Ар упщӏэшхуэщ, темэ ӏэджэуи бгуэш хъунущ ар. Ауэ Тхьэр зыхуейр сыт? Лӏэныгъэмрэ псэуныгъэмрэ теухуауэ жыпӏэурэ упщӏэ бгъэув хъунущ. Мис дунейм дэ доплъыр икӏи, махуэ къэсыхукӏэ зыгуэр малӏэ, икӏи ди жагъуэ зэрыхъунщи, ныбжь зиӏэм и закъуэӏым иджыпсту лӏэр нэхъыбэу щӏалэгъуалэ лӏэу жыпӏэ хъунущ. Е аварие къохъу, е уз гуэр къокӏуэ, зыгуэрым йолӏыкӏ, сэ сщӏэрэ. Аращ икӏи цӏыхур лӏэхукӏэ мыдрей цӏыхухэм къызэрыхъуар дауэдэут, сыт къызэрыщӏидзар, сытыт къеузар жаӏэурэ жаӏэри, Жаӏэж. Икӏи и кӏэм деж жаӏэ, Псори щхьэусыгъуэщ, Тхьэм ауэдэ иухауэ арат, жари жаӏэ. Тхьэр хуей хуэдэуэ, Тхьэм хуейм игъэлӏа хуэдэуэ. Итӏанэ нэгъуэщӏ зыгуэрми жиӏэу зэхэсха, Тхьэм цӏыхуфӏхэр езым дей къещтэж, нэхъапэу егъалӏэ, жери икӏи ауэдэ бгъэдыхьэкӏи щыӏэщ. Ауэ къапщтэу щытымэ, цӏыху сымаджэ къапщтэмэ, уз, мис а онкологие жыхуаӏэр къызэузым, Иныкъуэхэм деж жраӏэкъым ар. Сыт щӏыр жрамыӏэр? Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, цӏыхур хуэшэчынукъым, зэрылӏэнур къызэрысар ищӏу щытмэ, жари икӏи гущӏэгъу хуащӏууэ жрамыӏуращ. Цӏыхур ар зыхиха нэужькӏэ упщӏэр егъэув. Хьэ сылӏэн хуей жери икӏи. Хьэ сылӏэн хуей? Сэ си ныбжьыр ауэдиз хъуакъым е сэ сщӏэрэ? Сэ хьэ къыстехуа именно ар? Сэ хьэ къызэуза ар? Тхьэр къысхуэмыарэзыура е сэ сщӏэрэ? жаӏэу ягъэув. Аращ икӏи цӏыхум нэхъыбэм ирагъащӏэкъым. Икӏи онкологие къызэуз сэ сщӏэрэ сымаджэ къызэузым и закъуэ си гугъэӏым сэ цӏыху дунейм ӏэджи лӏэкӏэ ӏэджи щыӏэщ. Аращ икӏи лӏэн ипэ цӏыхум зыгуэр къыгурыӏуэжу ӏэмал иӏэу щытымэ, Хьэ сылӏэн хуей жейрикӏи упщӏэ егъув, упщӏэ егъув. Зы фызыжь гуэрым къызжиӏэжат хъыбар и щӏалэгъу щищӏалэгъуэм щыгъуэ, сабий щиӏэуэ зауэ нэужь зэманрикӏи, зэманыр гугъут, хьэлъэт, яшхын ямыӏэуэ сытуэ Узхэри къекӏуэкӏыу сымаджэ хъууэ щытт икӏи, и къуэ нэхъыщӏэ цӏыкӏур сымаджэ хъуа? Зыхабэга, жиӏа врачым, зыри хуэтщӏэфынукъым, жаӏэри, врач куэди щыӏэтэкъым, щыгъуэм ауэ, сытми зыри хуамыщӏэфыну ауэдууэ сабий цӏыкӏур щылъурат икӏи, ядэшхуэри къыщӏыхьури еплът, ядэшхуэр еплът икӏи, и гур узт, и гур щӏэузурэ икӏэм хуэмышэчу зэм, Улӏэ мыгъуэрэ утыншыжам нэхъыфӏт уэ цӏыкӏури, жиӏа, мобы зыхимых и гугъэу, Ауэ мо цӏыкӏум зыхихщ аби жьыми зригъазэри, Дадэ, жиӏа, уэ лӏэ. Лӏэн хуейр нэхъыжьхьэращ, жиӏа. Сэ хьэ сылӏэн хуей, жиӏа. Сэ сыщӏалэ, сэ сысабий, сыпсэун хуейуращ, жеӏэ икӏи. Сабийр ин мыхъуамикӏи, ауэдэ губзыгъэт, ауэдэ гупсысэ иӏэт. Аращ икӏи абы урегъэгупсыс, дэтхэнэ зы цӏыхури и ныбжь къэмысауэ, псом хуэмыдэу и ныбжьыр къыщымысам деж, лӏэн хуей хъуа щытым, хьэ сылӏэн хуей, жери жеӏэ. Упщӏэ егъэув икӏи а упщӏэр жэуапыншэу жыпӏэ хъунущ. Ауэдэ ауэдуи жеӏэ ар. Модэ узти, морати, мырати жыӏэу щхьэусыгъуэ сыт хуэдэ щхьэусыгъуэ жумыӏэу щытым икӏи ар пэжым. Ну, мыпэжым, закъуэ пэжым жыхуэсӏэр ар жэуап тэмэмӏым зыщӏырар. А упщӏэр абы пхуигъэбэяунукъым. А упщӏэр къэтэджурэ къэтэджурэ щытынущ хьэ лӏэн хуей зи щӏалэгъуэр сытыр жари жаӏэ. Икӏи псом хуэмыдэжу сэ зыр икӏэм дей, икӏэм икӏэжым здынэсым дей ящӏэр сыт? Тхьэм тралъхьэ. Тхьэм ауэдэ иухащ, Тхьэр хуейуращ жарикӏи, зыгуэркӏи я гур трегъэуэ абы, я гур фӏы яхуещӏ. Аращ икӏи ауэдэу щхьэщагъэкӏри макӏуэ. Ауэ ар пэжу пӏэрэ? Тхыгъэ лъапӏэм зэрыжиӏэмкӏэ ар пэж. Тхьэм теплъхьэуэ лӏэныгъэ псори Тхьэм теплъхьэуэ, Тхьэр хуей ауэду а лӏэныгъэм, ар жыпӏэныр къемыкӏущ. Тхыгъэ лъапӏэм итщ ар, Тхьэм есым упщӏэ къарет, Сэ сыхуейт абы жейрикӏи. Икӏи ар зэрытыр Иезекил итха тхылъым итщ, иджыпсту къыщӏэзгъэщынщи, дыкъеджэн. Езекиил итха тхылъым. Мыбы щӏыпӏитӏ иӏэщ Езекиил итхам. Тӏуми сыкъеджэнущ. Аращ икӏи мыдей епщыкӏуиянэ псалъащхьэм тӏощӏрэ ещанэ усэм дей модэу къыщӏедзэ. Разве я хочу смерти беззаконника, жи. Беззаконникыр хабзэншура, хабзэкъутура? Иджы беззаконник жыхуиӏэр Тхьэм и хабзэр икъутаура абы. Иджы дэ зэрытщӏэмкӏэ тхыгъэлъапӏэм уеплъу щытымэ, Тхьэм и хабзэр унафипщӏыр псом хуэмыдэу икъута нэужькӏэ, Муса унафэ къыхуищӏауэ щыта, моду хабзэр зыкъутэр Моду, сэ сщӏэрэ, модэ зыщӏар, модэ зыщӏар, модэ тезыр телъхьэн хуейщ жиӏэу щыта? Сэ сщӏэрэ, мывэкӏэ яукӏыу щыта, сэ сщӏэрэ? Ауэ иджы цӏыхур есат, сэ сщӏэрэ, къилэжьам щытмэ, техуэн хуейщ жаӏэурэ жаӏэрт. Ауэ къилэжьа, сытар хуэмыгъуэхьу щытмэ, Тхьэм жеӏэ, А хабзэр зыкъутар, жи, ажал къэзылэжьыр лӏэну сыхуей, жытар, жери упщӏэ игъува Тхьэм. Иригъэгупсысырат, Сыхуей, сэ, жери жеӏэ. Аркӏэ жиӏэр сыт? Мыр мырауэ пӏэрэ, сэ сызыхуейр, жи. Зыкъигъазэу а гъуэгу зытетым къытекӏыуэ псэуну араӏэ, жи, сэ сызыхуейр. Тхьэм и хуеиныгъэм феплъыт. Цӏыхур игъэлӏэну, итӏанэ сэ сыщыцӏыкӏум щыгъуэ зыгуэрхэм къызжаӏэу щыта нэхъыжь гуэрхэм, Дыкъигъэщӏри, лӏэныгъэри къыдкӏэлъигъэщӏыжащ, жаӏэт. Дыкъигъэщӏри, узри къыдкӏэлъигъэщӏыжащ, жаӏэт. Иджысту цӏыхуми я гупсысэкӏэр ара. Ауэ, даже псалъэ макъ къудейкӏэ, псалъэм къикӏ къудейкӏэ уегупсысу щытым, фегупсысыт. Къэгъэщӏынымрэ лӏэныгъэмрэ сыт хуэдэ зыпыщӏэныгъэ иӏэ? Ну, лӏэныгъэр къытхуигъэщӏащ щыжыпӏэм дей, лӏэныгъэм гъащӏэ хэлъым, ауэ. Лӏэныгъэр гъащӏэншура, лӏэныгъэр дауэ къызэрыбгъэщӏынур? Хьэмэрэ мыхъумыщӏэхьэр дауэ къызэрыбгъэщӏынур? Ну, ӏей къызэрыбгъэщӏынур дауэ? Ар лӏэныгъэм пыщӏауэ абсолют, ар лӏэ зэпытура, абы гъащӏэ хэлъым, ар къызэрыбгъэщӏынур дауэ? Зыхуэхъу мызура цӏыхур абыкӏэ егупсысу щытмэ, къагурыӏуэни ар зэрымыпэжыр. Итӏанэ, мыбдеж жыӏэпхъэ, сэ сщӏэрэ, Тхыгъэлъапӏэм итщ Тхьэм теухуауэ пцӏы жызыӏэр тхьэгъэпцӏыра адыгэбзэкӏэ? Урысыбзэкӏэ къапщу щытым хула жаӏэ, хула, то есть Тхьэр игъэпцӏыра. Аращ икӏи Тхьэм теухуауэ ди гупсысэр мызахуэу щытымэ, Тхьэм тетлъхьэу щытымэ зыгуэхьэр, Тхьэр дгъэпцӏыра дэ. Аращ икӏи тхьэгъэпцӏыу уи гъащӏэ псом фӏы жыпӏэ уи гугъэу упсэункӏэ хъуну? Умыщӏэху Тхьэм теплъхьэуэ, ауэ Тхьэр нобэ щыблэкӏэ къауэу узэримыукӏым щхьэкӏэ, е, сэ сщӏэ, зыгуэр зэрымыхъум щхьэкӏэ, ар пэж уи гугъэу укӏуэцӏрыкӏынкӏэ хъуну, ауэ къапщу щытмэ, ар пэжым икӏи ауэдэу бгъэдыхьэ хъунукъым. Аращ икӏи мыдей Тхьэм жеӏэ, Сэ сыхуейурауэ пӏэрэ жи цӏыхур згъэлӏэну? Сыхуей фи гугъэурауэ фэ ара фызэреплъыр? жери жеӏэ. Хьэуэ, жи, хабзэр икъутауэ щытми, къигъазуэ, А гъуэгу зытетым къытекӏыу псэуну аращ сызыхуейр, жери жеӏэ. Итӏанэ и кӏэм дей мис мыдей хабзэншэ, жери жаӏэ, и кӏэм дей щэщӏрэ етӏуанэ усэм дей мыхуэду жеӏэ. Сэ сызыхуейр, жи, лӏэнуракъым, жи, лӏэр. То есть лӏэу телъыр, зи лӏэгъуэ къэсар лӏэну сыхуейкъым, жи, сэ. Да, абдей нэса пэтми икӏи. Иджы мыр Езекиил и зэманым щыгъуэ Тхьэм жиӏара? Ауэ девгъэплъыт Тхыгъэ Лъапӏэм къызэриӏуатэмкӏэ дауэ ар зэрыщытыр? Япэ дыдэу дунейр къыщигъэщӏам щыгъуэ Тхьэм сыт къажриӏар? Мис, жиӏа, жэнэт фхухэссащ. Жэнэтым ит дэтхэнэ жыгым къыпыкӏри фшхы хъунущ, жиӏа, фшхы. Ауэ жиӏа, ӏеймрэ фӏымрэ къозыгъащӏэу зы жыг закъуэ хэссащи, абы къыпыкӏыр фымышх, фымылӏэн щхьэкӏэ жери жеӏэ. Иджы Тхьэм цӏыхур игъэлӏэну къигъэщӏауэ щытмэ? Сэ сщӏэрэ, зы илъэсищэ упсэуану, зы илъэс щитӏ упсэуа нэужькӏэ, мо жыг мыхъумыщӏэм бгъэдыхьи, къыпычи шхи лӏэ, улӏэн хуейщи улӏэну укъэзгъэщӏащ жиӏэу жиӏакъым, ау, пэжа, къапщу щытмэ? Игъэлӏэну хуейуэ щытамэ, убгъэдэмыхьэ, умышх жиӏэу жиӏэнут Тхьэм? Уилӏыкӏынущ, ар пшхы хъунукъым, жери. Ар гъэунэхупӏурат, къапщу щытмэ. Цӏыхур Тхьэм хуэжыӏэдаӏуэу псэуфынурэ мыпсэунурэ, хуейрэ хумейрэ зыхигъэкӏыну Тхьэм игъэувауэрат, амыхъуамэ, уей ӏэмал имыӏэу лъэпэрэпэнщи, бгъэдыхьэнщи, ишхынщ, абдежми лӏэнщ, жиӏэуэ Тхьэр абы ежьэу щытакъым. Ар зы щӏыпӏэ дэ, итӏанэ ар и пэ дыдэра. Журт лъэпкъыр Мысыр щӏыналъэм къриша. Къришри икӏи зэрыжыӏэмыдаӏуэм ягъэкӏэ илъэс плӏыщӏкӏэ къумым къыщришэкӏа пэжа, илъэс плӏыщӏкӏэ къакӏухьа нэужькӏэ иришэлӏа Ханаан щӏыпӏэм, иришэлӏа иригъэхьэнуэ мы щӏыпӏэр Ибрэхьим къэзгъэгугъащ, Исхьэкъ къэзгъэгугъащ, Якъуб къэзгъэгугъащ, Фи адэжьхэр къэзгъэгугъащ, псалъэ стащ, мы щӏыпӏэр фэстынри фыщызгъэпсэун жери жеӏэ. Икӏи и кӏэм деж Тхьэм жиӏэр сыт? Муса къыжреӏэ, Нобэ жиӏа, вжесӏэ псалъэмкӏэ, Щыхьэту уафэмрэ щӏылъэмрэ къызоджэ, жиӏа сэ, Щыхьэту къызогъэув, жиӏа уафэмрэ щӏылъэмрэ. Сэ жысӏэм федаӏуэрэ, си унафэр вгъэзащӏэрэ, абы фытету щытмэ, Фылъхуэнущ, фыбэгъуэнущ, фыунэнущ, жиӏа. Ауэ сэ жысӏэм фытекӏрэ, нэгъуэщӏ Тхьэ къэфлъыхъуэу щӏэвдзэу щытым нэгъуэщӏ щӏыпӏэкӏэ зывгъазэу щытымэ, фыунэхъунущ, фылӏэнущ, жиӏа. Аращи, жиӏа, Нобэ, жиӏа, сэ уи пащхьэм ислъхьащ, жиӏа. Гъащӏэмрэ лӏэныгъэмрэ. Уи пащхьэм ислъхьащ, жиӏа, берычэтымрэ Я бгыжын бгынэжамрэ, то есть проклятием. Пэжа? Аращ икӏи къыхэх, жиӏа, икӏи жиӏэр сыт? Къыхэх гъащӏэр жи. Гъащӏэр къыхэх жи. Жриӏэӏым, уэ гъащӏэ тӏэкӏуи упсэунщ, итӏанэ улӏэжын жиӏэу жиӏэӏым. Цӏыхухэр лӏэ хъуа пэтым икӏи жиӏэр сыт? Гъащӏэр къыхэх жи, упсэун щхьэкӏэ, узгъэбэгъуэн щхьэкӏэ, узгъэпсэунура сэ сызыхуейр жи. Уэ ущӏезгъэлар узгъэлӏэнураӏым жи сэ. Лӏэныгъэм лъызгъэӏэсынураӏым жи. Пэжщ, лӏэныгъэм теухуауэ мыбы зыхэтмыщӏыкӏ хэлъынкӏэ хъунущ, сытым те, сыту жыпӏэу щытымэ, ипэ дыдэм щыгъуэ, цӏыхур щигъэщӏам щыгъуэ, цӏыхур мылӏэн хуейуэ щытауэра. Ауэ гуэныхь къахьа нэу, лӏэныгъэр къахыхьа нэужькӏэ, гуэныхь къихьыхукӏэ лӏа пэлъытура аргуэру, цӏыхур зы, щӏэрыщӏэу лӏэ хуэдура? Пэжа? Итӏанэ, цӏыхур илъэсищэ псэуами, илъэс пщӏей псэуами сэ сщӏэрэ зыгуэр псэуу щытымэ, мэлӏэж, дэ цӏыху хэзмыщӏыкӏым щхьэкӏэ жысӏура иджыпсту уолӏэж, е уи ныбжь ирокъу, е уи ныбжь иримыкъуауэ зэрыжысӏауэ малӏэ. Аращ икӏи, ауэ итӏанэ къигъэтэджыжынущ. Иджы къэтэджыжынухэм етӏуанэу лӏэжын хэтщ. Пэжа? Ау, зэ фӏэкӏ умылӏу щытмэ, мыкӏуэдыжын гъащӏэм уишэнура Тхьэм? Ну, зэ фӏэкӏ уимыгъалӏэуэ уишэфыну аращ икӏи, лӏэныгъэр Тхьэм дежкӏэ гугъуӏым. Ну, мис цӏыхур и лӏэгъуэ къэсау, и ныбжь нэсау, е сэ сщӏэрэ уз щхьэкӏэ малӏэ, ауэ къигъэтэджыжыну гугъэ щыӏэу щытмэ, ар мылӏэну ибжура Тхьэм? Икӏи аращ щӏыжиӏэр, Сэ узгъэпсэунура сызыхуейр, жи, узгъэлӏэну и ӏуэху зесхуэӏым, жери жеӏэ. Мы Иезекиил дей зэрыжиӏауэ щытам хуэдэуэ, А Муса и зэманым щыгъуи жриӏауэра, Сэ фызгъэлӏэну фыкъесшэжьа фи гугъура фэ? жери. Иджы цӏыхур ауэдизкӏэ жыӏэмыдаӏуэщ, Тхьэм хуэжыӏэмыдаӏуэщи, зэрыжысӏауэ илъэс плӏыщӏкӏэ къришэкӏын хуей хъуа ар, къумым иту? Пэжа? Иджы къыщришэкӏым щыгъуэ сытыт народыр, ну лъэпкъым, журт лъэпкъым, тхьэусыхурэ жаӏэр сытыт? Мы къумым дыкъыщӏришар дригъэлӏыхьынуращ, мыбы жаӏэт. Фегупсысыт, ну уригъэлӏыхьыну щытмэ а уафэм къещэщэх мэн шхыныр ӏуитыну? Уигъэлӏэну хуейуэ щытым, пэжа? Хьэмэрэ псым псы здэщымыӏэ къум щӏыпӏэм Муса уи башыр къащти, мо нывэм еӏуси псы къыщӏэжынущ жиӏэу нывэкӏэ, нывэм еӏусэрэ нывэ, нывэ къырура, абдей зыри щыӏэкъым, абдей псынэр къыщыщӏигъэж. Узыгъэлӏэну Тхьэм псынэ къуитыну? Уригъэлӏыхьынура а а пустынем? Пэжа? Шхын кърита икӏи и кӏэм деж гъуэгур яуха нэужькӏэ илъэс плӏыщӏым иужькӏэ Ханаан щӏыпӏэм щришэм щыгъуэ сыт жиӏар? Иджы пустынем иту къокӏухь абы, къумым иту къакӏухь. Пэжа? Фи лъакъуэ бэгаӏым, фи вакъэ лэжьаӏым, фи щыгъын лэжьаӏым, жери къажреӏэ. Ауэдэу Тхьэм ихъуму щыта, телъыджыуэ? Дыгъэм иригъэсаӏым, щӏыӏэм иригъэсаӏым, къришэкӏыурэ игъэпсэу щӏыбжым икӏи ириша. Ауэ жыӏэмыдаӏуэхэр зэрыжиӏауэ зыкъэзыӏэту Тхьэм пэувхэр мыдей илӏыхьынущ жиӏати икӏи я лӏэгъуэ къэсри, притом зы махуэкӏэ иукӏауэраӏым, арауэ я лӏэгъуэ къэсщ, я ныбжь нэсри, абдей илӏыхьри, адкӏэ иришри мыдрейхэр ириша. Аращ икӏи Сэ сыхуейуэрат, жиӏэу къыжриӏэ абы, Изекил зэрыжиӏам хуэдэу. Гъащӏэр къыхэх жиӏэу даже еӏукӏ, папщӏэу жыпӏэ хъунут ар? Гъащӏэр къыхэх зыуэ жиӏэу къыщыбжиӏэкӏэ, уигъэпсэуну хуейуэра а Тхьэм? Уигъэлӏэну хуейкъым. Аращ икӏи ар зыгурыӏуэныгъэжьым итщ, ауэдуи долъагъу. Мыдкӏэ зыгурыӏуэныгъэщӏэм дыхэӏэбу щытмэ, сыт дэ жытӏэр? Исус Христос мы дунейм къэкӏуа пэжрэ Исус Христос къулыкъу зэрихьар, гъащӏэр мыращ жиӏэурэ цӏыхухэм къигъэтэджыжа? Иджы цӏыхур Тхьэм игъэлӏэну ифӏэфӏу щытмэ, Исускӏэ цӏыху къигъэтэджыжыну? Даже а цӏыхур щыуи сощӏ, къигъэтэджыжынукъым пэжрэ. Итӏанэ мыуэдэ зы ӏуэху хэлъщ мыбы. Иисус Христос жорым щыфӏэлъым щыгъуэ мыуэдэ псалъэ жиӏа? Или, Или, лама савахфани? Нтӏэ, абы къикӏыр жиӏа, Си Тхьэ, Си Тхьэ, щхьэ сыкъэбгъэна? жери жиӏа. Щхьэ сыкъэбгъэнар? Зэ закъуэ, мы зэ закъуэра Тхьэм, дауэ зэрыжыпӏэну, кавычкэм дэтуэ цӏыхур лӏэнуэ хуейуэ щигъэлӏар? Ифӏэфӏтэкъым ар абы, ауэ игъэлӏащ Исус адрей цӏыхухэр мылӏэн щхьэкӏэ, мыкӏуэдыжын гъащӏэ яритын щхьэкӏэ. Дэ ди пӏэкӏэ игъэлӏауэра? Ар зы етӏуанэуэ Иоанн итха тхыгъэм, чылисэм яхуитха тхыгъэм итщ мыуэдэ гупсысэ. Мы щыхьэтыгъэр мыращ зытеухуар, жи, Тхьэм мыкӏуэдыжын гъащӏэ къыдитащ икӏи мыкӏуэдын гъащӏэр, мыкӏуэдыжын гъащӏэр и къуэм хэлъщ, жи. Къуэр зиӏэм гъащӏэ иӏэщ, жи, къуэр зимыӏэм, Тхьэм и къуэр зимыӏэм гъащӏэ иӏэкъым, жери жеӏэ. Егупсысыт абы жиӏэм. Цӏыхур Тхьэм игъэлӏэну къигъэщӏауэ щытмэ, и къуэр къигъакӏуэуэ, япэрауэ нетӏэ къызэреджам хуэдэу, и закъуэу къигъанууэ, губжьу щыӏэр трикъутуэ игъэлӏэну? Цӏыхум и пӏэкӏэ. Икӏи дощӏэ, Исус Христос зы гуэныхь ӏэпапӏи телъаӏым. Лӏэхукӏи, гуэныхьыр къищта пэтмикӏи, гуэныхь ӏэпапӏэ темылъу лӏэжа ар. Ар игъэлӏэну Тхьэм дэ ди пӏэкӏэ дигъэпсэуну хуимейуэ щытымэ, гъащӏэ къэзылэжь, дэ гъащӏэ къэдмылэжь пэтми икӏи дигъэпсэуну хуейщ. Аращ икӏи ауэдэ зэхъуэкӏыныгъэ хелъхьэ. Итӏанэ етӏуанэм дей сыкъызэджар Езекииль жиӏэ упщӏэмрэ мыбырэ зэпыбгъувэжу щытымэ, сэ сыхуейура цӏыхур лӏэну, жи, сэ сыхуейура абы ажал игъуэтыну, жери жеӏэ. Сыхуейӏым, жи. Ауэ цӏыхум къигъазыуэ псэуну ара сызыхуейр? жери жеӏэ. Абы Иоанн жиӏар пыбгъувэжу щытмэ, Сэ сызыхуейр фыпсэунуращи, гъащӏэ фэста си къуэмкӏэ, абы и гъащӏэращ фи гъащӏэр, жери ауэду нобэ Тхьэр къыдэпсалъура. Аращ икӏи, сэ жызорикӏи, цӏыхухьэр тхьэгъэпцӏ мыхъун щхьэкӏэ, пэжыр къагурыгъэӏуэн хуей, Тхьэр зэи хуеяӏым зыри игъэлӏэну.

чтобы все пришли к покаянию, псоми тобэ къахьыжыуэ мыкӏуэдыжын гъащӏэ ягъуэтын щхьэкӏэ, жери жеӏэ. Аращ икӏи, дапщэрэ дэ упщӏэ дгъувыжу щытым икӏи жытӏэн хуейр? Тхьэм жеӏэ, Сэ сыхуейура згъэлӏэну цӏыхур жери икӏи? А упщӏэр къыдитыну, зэгуэр и пащхьэ дихьэжа нэужь, Сэ фызгъэлӏэну сыхуейуэ фи гугъа, сыхуеяуэ фи гугъура?

Фи гъуэгухэм фыкъытекӏ, жи. Си декӏэ зыкъэвгъазэ, фыпсэун щхьэкӏэ, жи. Пцӏым фыкъыбгъэдэкӏи, пэжым фыбгъэдыхьэ, жи. Аращ икӏи, Зыкъэвгъазэ, зыкъэвгъазэ, жиӏэурэ жеӏэ мыбдей епщыкӏуиянэ псалъащхьэм. Итӏанэ щэщӏрэ щыми мыбдей жеӏэ. Яжеӏэ, жи. Сэ сыщыӏэ, сэ сопсо, жи. Сыхуейӏым, жи, гуэныхьыщӏыр згъэлӏэнуэ. Ауэ гуэныхьыщӏэм зыкъигъазэуэ гъуэгу зытетым къытекӏыу псэунуэра сызыхуейр? Къэвгъазэ, къэвгъазэ! Гъуэгу ӏейхьэм фыкъытекӏ, жи. Фыщӏэлӏэн хуейр сыт, израил народ? жери къажриӏауэ щыта израилым. Хьэ фылӏэн хуей, жи. Апхуэдабзэу нобэ дэтхэнэ зы цӏыхуми, Хьэ фылӏэн хуей, жери жеӏэ. Иджы гъуэгу жыхуиӏэр къапщтэу щытымэ-тӏэ? Ди псэукӏэра, ди псэлъэкӏэ, ди гупсысэкӏэ, ди щытыкӏэра? Ди гупсысэкӏэ, ди псэлъэкӏэм ди лъакъуэр здэкӏуэнур къыхех. Ди гупсысэра, ди лъакъуэр здэкӏуэ? Пэжыр, ди гупсысэм зыгуэр къихьауэ щытым, ди лъакъуэр абыкӏэ кӏуэнущ, ди гупсысэм къихьауэ щытмэ, ди ӏэм ар ищӏэнущ. Аращ икӏи, абыкӏэ хьэ фыкӏуэн хуей жери икӏи, дунейр къигъэщӏыуэ Адэмрэ Хьэуарэ гуэныхь къахьу жэнэтым къызэригъэкӏ лъандэркӏэ жеӏэ, Жэнэтым къригъэкӏа щхьэкӏэ, жэнэтымкӏэ фыгъэзауэ, абы щыӏа хабзэм, абы хэта гупсысэм, фи щхьэр етауэ фыпсэун хуейуращ жери жиӏауэрэ ауэ цӏыхур кӏуэ пэтми Тхьэм нэхъ пыӏукӏуэту, нэхъ пыӏукӏуэтурэ кӏуэура. Аращи, Тхьэм фӏыщӏэр иейщ, Нобэ зэманыр и кӏэм щынэблагъэм деж, дунейр кӏуэ пэтми нэхъей щызэхэзэрыхьым деж, цӏыхухэм кӏуэ пэтми нэхъыбэж Тхьэм тралъхьэнущ. Лӏэныгъэ, уз, сэ сщӏэрэ, зэ, зэныкъуэкъуныгъэ, нэгъуэщӏ зыгуэрхэр. Тхьэм ар специальнэу ищӏащ жаӏэу, специальнэу ищӏащ жаӏэу, ауэ Тхьэм мыбдеж жеӏэ, Сыхуей сэ цӏыхур згъэлӏэну? жери икӏи. Ар упщӏэ телъыджэ. Фэ фызгъэлӏэну фыкъэзгъэщӏауэ фи гугъэу ара жиӏэу къыджиӏэжынущ абы. Фызгъэпсэунура сэ фыкъыщӏэзгъэщӏар жиӏэу ди гъащӏэ блэкӏар зэрыщыту дигъэлъэгъуну? Ара, итӏанэ, къэтлъэгъуну, дигъэлӏэнуэ Тхьэм, зы щхьэц налъэ ди гъащӏэм къызэрыхимылъхьар? Зы щхьэц налъэ дылӏэн щхьэкӏэ къыхилъхьэнукъым Тхьэм ди гъащӏэм. Дигъэпсэунура? Дигъэгуфӏэнура? Дигъэбэгъуэнура? фӏызащӏэщ Тхьэм къищӏэр. А мис ар къэтлъэгъуа нэужькӏэ, нобэ Тхьэм поуву щытахэри щӏегъуэжыну, тобэ къахьыжынущ, ауэ ар ауэдэ тобэкъым, укъызэрелын тобэкъым ар жи. Укъелынукъым абыкӏэ, тобэ апщыгъуэм дей къэпхьыж щхьэкӏэ. Аращ икӏи Тхьэм фӏыщӏэ хузощӏ, нобэ ауэдэ гупсысэ къызэрыдитам щхьэкӏэ, абы ди гур хэтлъхьэну дызэрыхуитым щхьэкӏэ.